ollmhór a fháil, ach ní hé sin an rud is tábhachtaí, an rud is tábhachtaí ná tá muid basically ár gcóisir Nollags againn, déarfainn féin, déarfainn mé féin, tá mé anseo, tá muid anseo sa fíorshaol, tá muid anseo sa stiúideo i nGaillimh ar dtús báire, tá muid anseo le Áine Weir, Áine caidé mar atá tú? Iontach sásta, sílim i gcónaí go mbíonn na hoícheanta taifeadta is fearr againn nuair atá muid i seomra amháin le chéile agus go háirithe nuair atá muid i stiúideo raidió Rí-Rá in Áras na nGael in Gaillimh agus sílim gur rud sórt bliantúil é seo anois go bhfuil sórt traidisiún tosaithe againn go dtagann tusa síos leis an leis an taifead Nollag ar líne a dhéanamh le chéile. Cé chomh speisialta is atá sin? Sin é mo bronntanas Nollag daoibh go bhfuil mé in ann seo a dhéanamh agus ag caint faoi speisialta. Tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, caidé mar atá tú? Go maith, yeah, sin actually ceann de na intros is deise, ceann de na cinn is maith fuair mé le píosa anois.
Bhuel, braitheann cé chomh nuashonrach tú, ok? No, cinnte maith go leor liom, like, ní Hugh Mac Giolla Chearra, but cinnte maith go leor liom? Braitheann sé caidé mar cén dóigh a ghlacann tú speisialta. Yeah. Yeah, ach an rud is maith ag rá ná.

Sílim go mbeidh just iontach excited le pictiúr proifisiúnta a bheith againn ar deireadh má tá na grafaicí feicthe ag daoine thar na blianta toisc go bhfuil muid b'fhéidir giota beag srianta ó thaobh an ábhair atá againn. You know, cúpla selfie go raibh in úsáid thar na blianta agus you know, tá just deas go bhfuil cuma orainn go bhfuil a fhios againn caidé atá ar siúl againn anois, you know.

Is mise an feoil. Jesus Christ. Is aisteoir é Cillian. Sin é dá d'íoc muid Cillian le bliain anuas le bheith mar aisteoir. Sin na trí go bhfuil an t-airgead bhí againn tá muid ag tabhairt an airgid do Cillian. Yeah, exactly.
Agus agus leis an SAG-AFTRA. You know, sin an fáth nach raibh sé ar an pod le like 9 mí sin mar bhí sé ag déanamh an stailc leis na aisteoirí eile. Ní raibh muid in ann é a aimsiú ach bhí, bhí orainn go fóill é a íoc. Bhí sé an-doiligh le obair a dhéanamh. Ehm, ach yeah, so tá so sraith nua. Yep. Ainm nua? Question mark? Ainm úr question mark indeed. So má tá the social network riamh feicthe ag duine ar bith. Oh, An yeah. comhairle is fearr a fhaigheann Mark Zuckerberg ariamh ná drop the the.

Ní hé sin an rud a tharla, I have not felt the touch of a Oh my God. nó bhí spot ollmhór orm agus just tháinig sé amach an lá sin agus ní raibh spota ar mo mhuineál le blianta ó bhí mé mar dhéagóir and then bhí a fhios ag an universe go raibh mé chun a bheith ar camera. Scarlet for you. Scarlet do mo mhuineál! Sin an dath a bhí air! Do you know? Beidh orainn anois an outfit drop a dhéanamh le taispeáint do dhaoine cén áit go raibh, más maith leat gléasadh suas mar na Seansálaithe.

bheadh sé istigh i Taylors agus sin an Taylors cocktails so bheadh d'fheadfadh sé pitcher de cocktail a ghlaodh sé mega pint air so bheadh sé ag dul thart chuile oíche leis an mega pint seo ceathracha euro per mega pint but let, let me mind you right so bheadh thart trí cinn aige so bheadh sé ag caitheamh méid seo Trí! Oh yeah bheadh sé thuas go chonnaidh bhí sé amaideach like bhí muide like mar all free

Bhuel, d'oibrigh sin ar dhá bhealach freisin because like, bíonn siad istigh i ngloine beag atá i bhfad níos lú ná pionta Guinness. Mhm. So bhí tú in ann a dúbláil bhí tú in ann a rá, oh, it's just pionta Guinness ann, but really is that chun mar chun mar lad. The, the girls who get it, get it. Yeah, yeah.
Seo go bhfuil sin just gloine fíona.

Beidh Gary tú fháil tú fháil réidh. Ní gurbh Instagram nós a dhéanta agus cuirtear iontas orm cheap mise go raibh like rud éigin eicínt eile ann go raibh like I don't know rud leis an scoil nó rud like comhlacht eile or like comórtas nó rud éigin sin go raibh ort. I mean cosúil le James b'fhéidir go raibh pictiúr ghlac- glacthaí ag ceamardóir proifisiúnta anseo is ansiúd ach ní raibh riamh

Post beag úr anois ag Hugh le iRadio agus labhraíonn muid beagáinín faoi sin i gceann písín ach Hugh, bhí tú ar 2FM le déanaí anuas. Bhí, yeah.
Agus ní raibh mé chomh éadmhar de dhuine riamh i mo shaol agus a bhí mé nuair a bhí tú sa stiúideo le an celebrity crush Éireannach is mó damsa, Laura Fox. Feel like go raibh éad agat go raibh Hugh Carr ansin. I was like, istigh i seomra leis anois. Uh, yeah, no, rinne mé an clár le Laura ansin, or we're on first name basis now. Uh, rinne mé an clár le Laura ansin ar an Domhnach agus bhí am ar dóigh agam. Tá sí really, really deas. Bhí an uh, producers really deas ann. Bhí an chraic really deas. Bhí muid in ann gáire le chéile. Bhí muid in ann craic a bheith againn le chéile. Just iontach down to earth, whatever. Agus just bhí am agus bhí bhí mé ag smaoitiú ortsa James. I was like beidh James really sásta tá mé anseo anois agus mé Yes. just eh, lá sin bhí muid ar an aer le chéile le like fiche bomaite sílim a bhí sin an an é an an fad a bhí agus seans beidh mé ar ais arís anois eh, gan mhoill um, leis an clár a dhéanamh so you know b'fhéidir go Tabharfaidh mé shout out duit b'fhéidir ná you know Yeah, just- tig linn sibh a abair, ju- just chur aithne ar a abair. chéile b'fhéidir. Just abair rud éigin faoi Na Seansálaithe then just abair like ó agus tá leaid eile atá like really gafa leat Mm. Cosúil le do Instagram handle tá tú foxy. Ó tá ceart sin ar an rud. Tá súil agamsa go raibh like

Go raibh maith go leor a bheith ar an clár seo. He was like, here fan second like you know.
But fiú nuair a tháinig sé suas staighre anseo chuig an stiúideo bhí bhí Hugh ag fáil chips. An chéad rud a dúirt James liom nuair a tháinig sé isteach sa tseomra ná like, oh ní chreidim go bhfuil Hugh le Laura Fox istigh sa tseomra léi agus bhí sé ag taifeadadh an chlár s'aici. Tá mé chomh jealous sin sin an ultimate celebrity crush. Yeah.
Like look like tá a fhios agam tá sí ag caidreamh le blianta.

Uaireanta tagann sé amach in force. Oh yeah yeah yeah. It's nuair nach bhfuil mé ag súil leis agus be- like Yeah. bíodh a fhios agaibh, má tá tú ag éisteacht leis an pod seo agus eh, cloiseann tú mise ag gáire, nuair a dhéanaimse kind of like a like sin like oh yeah bhí sin greannmhar whatever but má má dhéanaimse an hyena it's like it's like har roast, ní raibh mé ag súil le joke le teacht agus just tháinig sé amach as áit éicint agus just phléasc mé. Tharla sé dom sa seomra ranga roimhe. agus dúirt like mo chara liom like thá sí sean like dúirt sé like cogarnaí liom agus dúirt sé rudaí really greannmhar liom agus go raibh mise i lár an seomra agus ní raibh aon duine ag labhairt ní raibh aon duine ag labhairt is ag an am céanna it was reached like scrúdú like An seo ar an mheánscoil? ar an mheánscoil yeah tú i dtrioblóid sa mm.
atóis bí nó nó an múinteoirí nó thosaigh tú ag gáire de thimpiste. Bhí siad, bhí seo like an cúigiú bliain sílim, so ní raibh mé, bhí sé saghas cineál de you know an Ardteist but not really an Ardteist, you know, so, so bhí sé cineál de cool faoi, buíochas le Dia, because otherwise, because.
Fair play duit le do cool a choinneáil because like dá n-éireodh sé sin liomsa bheadh mé leáite.

Ná habair sin, sin é an rud is measa faoi. James, ní téann tú i ndiaidh mná atá pósta. No. Bris, bris an nós.
No. Mam, má tá tú ag éisteacht, I swear, mná singil le go mbíonns ann. That we know. No, ní, ní raibh mé ag éirí leat leis na mná sin ach bíonn dúil agat sna mná Well, like, atá tógtha.

Déarfainn féin go bhfuil mé gafa leis. Tá mé actually chun ceann idirnáisiúnta a dhéanamh ar dtús báire cos tá mé actually tá mé doiligh tá sé really doiligh le duine aimsiú like le ainmniú i in Éirinn mar mar a dúirt muid agus is stereotype é ach tá achan duine atá ag obair sna meáin really really dathúil. I mean fair like seans go mbeidh sin, you know, go bhfuil siad ag obair agus, you know, tá siad ag obair orthu féin agus tá siad ar cláir go rialta agus tá siad ar camera go rialta agus, you know, nuair a fheiceann tú daoine go rialta, it's like, oh, tá siadsan really, really cool. Um, so seans, but no, but like, is rud é gur, agus go háirithe like daoine like le Gaeilge fosta. Yeah. These are ju- Listen, tá trí ride istigh sa seomra seo. Woo! Caithfidh mé a rá. You! Caithfidh mé a rá. So déarfaidh mé an ceann idirnáisiúnta ar dtús báire. Tá tractor, bicycle agus car sa Zinger! Idirnáisiúnta, tá mé chun a rá Maya Hawke, bhfuil aithne agat uirthi? No. An í sin an cailín atá i Stranger Things? Yes. Iníon le Uma Thurman agus Ethan Hawke. Yes. Oh, going for the big bucks. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah.
Absolutely.

Tá mé chun a rá, seo really doiligh. Ó, feck! Tá sé chomh doiligh sin smaoitiú ar chailín Éireannach dóighiúil. Seo, nó tá an iomarca orthu. Seo bheag cúpla ceann.
Ó, wow.
Ó, wow. Ó, ó, wow. Owen Wilson, sin é an celebrity crush is mó atá agam. What? What? Not ooh. Tá sé sin, he seems cool, you know. He's aight.
He's aight!
Owen Wilson? Yeah, just that. Oh my God. Right, sorry, tá mé really delay anseo le. Hey, cad é ceann idirnáisiúnta nó go mbeidh back, back to you in the studio. Tá rá agamsa agus caithfidh mise smaoitiú ar seo. I need to go into a ball anseo le le smaoitiú. So tá beirt Éireannach agam um mar tá an oiread sin aisteoirí dóighiúla ón tír seo agus sílim gur sin cuid den chúis go n-éiríonn chomh maith leo i Meiriceá mar tá cuma éagsúil orthu. Yeah. Now, tá siad like iontach ag aisteoireacht go maith but

Ach níor thaitin seisean liom sula bhfaca mé i gclár teilifíse faoi leith é, Cillian Murphy. Bhí fhios agam go raibh tú ag rá Cillian Murphy. So, ceist agam ort, was that the mbeadh tú fhéin agus Cillian Cillian le chéile? An bhfuil tú ag rá Cillian as in Cillian or Cillian as in Cillian Murphy?
Tá dul ag idirdhealú ionam ort, is súil le gurb é ag an mbeirt acu. Tá mé magadh! Tá mé magadh! Ach is Gael é Cillian Murphy go maith, mar, ar ndóigh, tá cúpla clip de Cillian ar líne ag.

Rinne muid agallamh le duine agus rinne muid agallamh ar, chuala tú faoin scannán Lakelands a bhí in Éirinn le tamall ó shin, bhí sé faoi lad a bhí baint leis an GAA agus an príomh aisteoir a bhí ann, an príomh bhean aisteoir a bhí ann, Danielle Galligan, tháinig sí suas linn leis an craic a bhí aici agus bhí sí chomh deas

James, Ó, á yeah, do phaidir nó do duine idirnáisiúnta. Ní thugann sibh é phar idirnáisiúnta. Duine idirnáisiúnta, bím i gcónaí streachailt leis seo because. Cos níl ach Béarla agus Gaeilge agat, so ní Yeah. thuigim rudaí idirnáisiúnta. Tá duine acu Sasanach agus duine acu Meiriceánach.

tornado a bhí i Liatroim i rith na seachtaine.
Sorry, goidé atá ag tarlú sa domhan? Mo léan, mo léan tarlann sé i Liatroim though. Like, yeah, fair. Dá mbeadh tornado ag gabháil a bhualadh Éirinn in áit ar bith riamh. Déarfainn go bhfuil sin, sin an chéad roundabout a bhí acu riamh though. Tá mise fós convinced gur triúr a bhí taobh amuigh le leaf blowers agus. As you should just get them a drama school.
But samhlaigh ag iarraidh a mhíniú do, like, Samhlaigh dá mbeadh tusa in ainm is a bheith ag obair an oíche sin agus bheith ort a rá ní féidir liom dul isteach tá mo carr briste. Cén fáth? Bhí tornado i mo sráid like ah yeah ha ha ha very funny like tá sé just craiceáilte though. Mar bhí díon bainte de theach freagra agus bhí go leor damáiste déanta yeah yeah yeah bhí siad ag rá de ghnáth nach mbíonn tornadoes In Éirinn!
Full stop! Go mbíonn cúpla ceann ach is cinn beag bídeach iad agus de ghnáth tarlaíonn siad thar uisce ach gur beag bhfuil sé an-aisteach gur tharla sé istigh i mbaile ach just an dóigh go raibh siad á mhíniú ar an raidió I was like oh well like nothing we could have done about it like na créatúirí bochta thuas in Leitrim gan teach fágtha acu agus mo dhuine kind of like yeah well ní tharlaíonn sé rómhinic so

Bhfuil cuimhne agaibhse ar The Little Vampire? Yes. Oh my God, bhí mé gafa leis an scannán sin.
Bhfuil cuimhne agaibhse ar The Little Vampire? An rud a bhí ann ná bhí sé faoi an leaid bheag seo a bhí, that became a little vampire obviously, but ag deireadh an scannáin bíonn like tornado ag séasamh agus tá sé just lán like ba, but beithígh that are also vampires so it's just like, Bíonn na beithígh seo le súile dearga. And then I think you're, ná bíonn siad like ag eitilt fosta, Yeah. like tagann siad amach as an tornado ina dhiaidh sin. Yeah, mar gheall gur ialtóg iad na vampires chomh maith. Yes. Yeah, so cuireann siad sciatháin ar na hainmhithe seo. Cos is Oh. scannán is craiceáiltí a bhfaca mé riamh ach shíl mise Oh now no. taispeánfaidh sé seo

Ba bhreá liomsa breathnú ar na Harry Potters ar fad, cos níl siad feicthe agamsa an oiread. Mhm. Ach, Ná bac. Tá beef agamsa ar Harry Potter, right? Yeah. Basically just beef tá na pictiúrlann, but... So, bhí mise gafa le Harry Potter ag an tús. Bhí Yeah. Mhm. sé scannán dochreidte ann, bhí mé ag fás aníos, chéad phéire bhí mé like, oh my god, Is mise Harry Potter.
He's, he's literally me. Yeah. Cosúil le Ryan Gosling. Tá scar taobh mo chloigeann anseo tá is mu den céad. Inseoidh mé uair eicínt eile cén chaoi bhfuair mé an scar seo cos sé sin greannmhar freisin. Wanna know how I got these scars? You can't handle the truth. um, ach sin, bhí mise b'fhéidir an tríú scannán ceapaim. Bhí mé

So chuaigh muid isteach agus ehm chuaigh muid isteach ag an doras, chuile rud ag goil go maith, bhí mé féin ann, popcorn, sweets, chuile rud all good. Shuigh Ag muid síos- gearradh an poll faoin popcorn ansin. Oh, eh. né, né, né. Bhí muid eh, bhí muid thiar ar cúl, bhí na suíocháin againn dochreidte, dochreidte maith.

ag tús tús ar fad den scannán agus ó shoin dúirt mé You know what, Harry? Go fuck yourself. Níl mé ag goil ag breathnú air arís go brách. Ach tá an locht ar, I'm guessing the IMC, ná beidh siad No, ag, no, it's an an I, I? I.
Oh. Yeah.
Ná, níl aoinne orm.
But like, ó shoin bhí mé like ag rá You know what, Harry, bhí run maith againn ach is cuma liom cén chaoi a gcríochnaíonn tú.

Ooh. I mean bhí sé ró ruthless faoi. Yeah.
Ach, you know. Easpa ruth a bhí ag an mbád sin. Sin an rud a cheapaimse féin faoi Thanos. Gaeilge más féidir, Béarla más gá. Béarla más gá, gabh mo leithscéal, please. Sin ceann iontach doiligh le freagairt. Tá cuid de na scannáin agus bím crosta leo mar shíl mé go dtiocfadh leo jab i bhfad níos fearr a dhéanamh leo cosúil le Captain Marvel. Yeah, yeah.
Brie Larson. Is é sin as bheith

suíomh acu agus tá aip acu agus tá cuntas TikTok and all acu agus téann siad chuig Red Carpet do scannáin agus cuireann siad ceist ar na haisteoirí cad iad na scannáin is fearr leo, what is their top four scannáin mar sin é an chéad rud a, sin an chéad rud a bhfeiceann tú ar an ar an suíomh ar mhaith leat a cloisteáil cad iad mo top four ar mo rud. Agus go smaoineamh, go mbeidh muid ag smaoineamh. Ever, an chéad cheann atá agamsa ná Back to the Future. Mm-hmm. Ceapaim gurb é an scannán is foirfe sa domhan. An darna ceann is uh, Fatal Deviation, an uh, scannán Éireannach kung fu atá chomh olc uh, go bhfuil sé absolutely hilarious. Street Fighter 1994, which is uh, Jean-Claude Van Damme ag cur in iúl go bhfuil sé mar All-American Hero agus tá sé

Dá raibh tusa ar an carpet dearg agus tú mar Captain Marvel anois, a Áine. Sea, mothaím anois faoi bhrú agus mothaím, oh no, níl mé chun cuimhniú ar chuid de na cinn is fearr liom agus tá mé chun cupla ceann a phiocadh nach mbeidh mé sásta leis nuair a smaoitím air níos deireanaí. So, mé just chun cupla ceann a spit-áil amach agus feicfidh muid goidé a tharlaíonn.
Actually d'amharc mé air seo aréir, Nightmare Before Christmas. Deadly, unreal.
Tá sé comh comh maith, like tá sé just Yeah. comh difriúil ó rud ar bith eile agus tá an- tá an ealaín comh speisialta ann, tá na hamhráin iontach ann. Agus deas gairid fosta. Yeah, tá sé actually díreach an fhad ceart. Scannáin rófhada.
Yeah. Tá sé foirfe. Sin my hot take.
Um,

Ah, White Christmas. Is breá liom é arís. Cuireann sé i gcuimhne domh fás aníos le, you know, bhí Dad i gcónaí ag casadh seancheol, Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole, Dean Martin, all the greats. Rat Pack. All, yeah, Rat Pack, unbelievable. Agus yeah, just bíonn ort amharc air achan mhaidin Nollag bíonn sé ar RTÉ so just draíochta. Sin mise le It's a Wonderful Life.

The Greatest Showman. Yeah, tá tú gafa leis an scannán sin. Yeah. Is breá leat é.
Oh, is breá leat é. What a soundtrack. Dá- dá mbeadh mé in ann ó just an damhsa a dhéanann Zac Efron agus Hugh Jackman a dhéanamh. Oh, what a class. An féidir liom just rá, right, neas mus céim, so níl an scannán feicthe agam, so right, okay, agus I know go mbeadh suim agam ann, agus go mbeadh dúil agam ann. Mm. Yeah. But, bhí muid ar oíche amach, tamall ó shoin, agus bhí, like, karaoke ar siúl, and it was all, like, na, like,

Is cén fáth go bhfuil siad ag casadh achan dhá nóiméad? Tá an oiread sin CGI sa scannán sin. Yeah. An chéad uair go bhfaca mé é, thaitin sé go mór liom mar, yeah, tá na hamhráin chomh catchy ach anois cuireann sé isteach orm an méid CGI atá ansin. Yeah. Cosúil le amharc ar Aquaman. Tá sé Yeah. pianmhar. You're like, oh, tá mé just ag iarraidh fíor áit a fheiceáil agus fíor set.
Tá chuile rud sa scannán, tá grá ann, tá

Ó bhí mé chomh gafa leis sin like ceapaim go actually nuair a chonaic mé an scannán sin ar dtús shuigh mé i seomra liom féin ar feadh uair a chloig a rá céard a tharla do mo shaol ansin like cé chaoi a tharla an chuile rud sin dochreidte maith. Uimhir a dó law abiding citizen Uimhir a dó? Yeah. Yeah so tá mise ag dul suas thosaigh mise ag an bun. Oh wow.
Yeah so law abiding citizen yeah.

Batman agus James Bond ó na films ar fad bhí mo athair agus mé fhéin ag dul ag i gcónaí sorry as I say go mise bhí mé for sure Batman agus mo athair bhí for sure James Bond agus it does it does help go bhfuil James stamped on a birth thing so sorry bhí just tháinig nuair dúirt tú go raibh do athair gafa le Batman just tháinig íomhá i mo cheann dá like of like the dark knight ag siúl thart ar Chonamara whatever like tá like tagann an sás suas thar ar the pub etch or whatever and it's like Batman a bhí like

Just go to nonn ansin go gasta. Agus féadann tú mé féin a aimsiú do man host is tá mé mar Hugh Carr here ar Twitter, Hugh Carr here ar Instagram agus just grá Hugh Carr ar TikTok. Bhuel aon rud eile go gcaithfimid a phlugáil anois sular téann muid ar aer, I mean sular cuireann muid deireadh leis an chlár.
Gaeilgeoirí. Sorry, yes, tá mise ag gigeáil amárach. Sorry, tá muid ag déanamh seó Gaeilgeoirí ar an séú lá déag de mhí na Nollag. Ar an Satharn, ag Club Chonradh na Gaeilge, bígí linn, beidh craic ar dóigh ann. An bhfuil sibh, an mbeidh sibhse ann? An bhfuil sibhse in ann teacht? Ní bheidh, caithfidh mé aire a thabhairt do mo ghranny agus do mo mhadadh thíos sa bhaile. Bú!
Tá mise ag dul ar oíche foirne i gCeathrú Rua Dé Sathairn so tá lá mór ólacháin againn agus tá